Kukamba nde takamba kale kuti pamudzi pano tikutambalala lero akuluakulu tikambe nkhani yachisoni yomwe yatipeza posachedwa pompa. Eya kumenekotu ndekuti ndi ku Lake Chilwa kumeneko kwamilatu boti la anthu ogwira ntchito achipatala cha Zomba akupita kuti akathandize anthu kumeneko. ndekutitu anthu ochuluka zedi mpakana no kumafika kuti 10 aluza miyoyo yawo ndithudi mpakana pano sadapezeke as it stands komano tifotokoze bwinobwino kuti moti iwo panyanja amakapanga chiyani zikukhala motani magayizi timakhala mu dziko muno kumene timachokerako koma sitimatha kudziwanso zoti kumalawi kuno anzathu ena amakumana ndi zotani Tili ndi nyanja kuno yomwe imatchedwa kuti no Lake Chilwa. Eya, Lake Chilwa ndi nyanja imene ndiye kutitu imapezekera cha ku Zomba uku. Ndiponotu imeneyo imapezeka zonena kuti imathanso, ilinso ndiye kuti ndi miyendo inayake yomwe imakafika ku Machinga. komanso miyendo ina ya nyanjayo imakafika ndiye kuti cha ku Phalombe uko kumeneko. Ndiye kutino panyanjapo pali tizilumbanso pamenepo toti anthu ena ali pakatikati pa nyanja imeneyoyo. Eh, kuli ku- aka- akayang'ana mbali ya uku nyanja mbali ya uku nyanja mbali ya uku nyanja ngati timaisland tizilumba choncho amenewo kutino alandire ndi kutino mathandizo azipatala mankhwala chani zimakhala zovuta kwambiri Ndipono, chilumba chomwe chili chachikulu kwambiri pamenepopo pa nyanja imeneyi pamene pamakhala anthu, chimatchedwa kutino chilumba cha Chisi, Chisi Island. Kumenekotu kumakhala anthu ndithu ama, iwo kumachita za ulimi, iyayi, basi, you know, kuma, kumawedza nsomba, amakhala kumeneko ndithu, basi, you know, moyo wawo kumakhala choncho. Koma vuto lomwe lilipo ndilonena kuti, kuti alandire mathandizo osiyanasiyana ngati amankhwala zimakhala zovuta kwambiri chifukwa chani? Tikunena kuti ali pakati pa nyanjatu ndiye kuti akuyenera agwiritse ntchito maboti kuti akafike ku zipatala zikuluzikulu. Nde amapanga survive motani? Tikukambatu zinthu zambiri apa. Katundu amawafikira motani? Michere, zinthu zina zosiyanasiyana ngati zimenezo. kuzachoka ndekuti apo mathandizo a mankhwala za kuchipatala amagwiritsa ntchito maboti mwayiona ndiyeno kulino ndekuti maboti kumachokera ndekuti ku zomba e, fa nyanjayo kwa kwambiri inakhazikika ngati mu zomba mbali yayikulu ya nyanjayo ili zomba ndekuti ku zomba district hospital chipatala chachikulu cha zomba amabasa amanyamuka nkukakwera maboti ndikumapita kuja tukamba no za madotolotu Anthu ogwira ntchito ma health surveillance amati assistants amene aja amakhala kumanyamuka nde kuti kumanyamula nde kuti kaya ndi zimakula box zama zamakatemera mankhwala chani pa boti paja wuu kumapita kumakafika kuti no kumeneko ku chilumba cha chisi komanso madera ena ndi ena amene anazungulira nyanja imeneyo omwe ali kutali kwambiri nde kuti ndi mtunda mwaiona ndiyeno amati akakafika kumene kuja basino amakapereka mathandizo aja ngati apa za polio zinayenda apa zimaona amabaya ana po zija katemera wa polio zinadzazungulira makamaka chakumwera kuzachidziwikire kumenekonso nde kuti amagwiritsa ntchito maboti aja kuti mwina makakatani ana aja akalandire katemera amene aja ndiyeno m'maboti m'menemo ngati Zomba chipatala cha Zomba chili ndi boti lake limene nde kutino limanyamula ogwira ntchito a ku Zomba. Botilo ndi la chipatala cha Zomba ndithu, eni ake ndi a chipatala cha Zomba. N'kuwanyamula ndi katundu kumapita kuti? Kumeneko. Mwa chizolowezi basitu madotolo komanso nde kuti anthu ena ndi ena othandizira ma Health Surveillance Assistants tikunenawo onse anakwera bwato limenelo basitu kunyamuka kumapita nde kuti kumeneko Aaa ku Lake Chilwa mpaka akafike ndekuti cha ku Chisi Island, chilumba cha Chisi ndi madera ena amene ali kumeneko akathandize anthu. Nde atakafika ata ali pakatikati no so pano pa nyanja paja kwapezeka kuti boti lija latembenuzikatu basitu kupezeka zoti anthu aja amira, botilonso lamira mpakana pano ndekuti sizidziwika zotino zikuyenda motani Atsimikizano eni ake achipatalawa akuluakulu achipatalako kuje ku Zomba atsimikizano kuti zoonadi izi zachita zachitika koma ma detail sitinakatolerepo so zoti panopa nde kuti no kodi kaya anthu amene amwalira kaya sizikudziwika their fate is not yet known eh, zoti kaya ali moyo kaya sali moyo sizikudziwika pakanali panopa koma you can only imagine ngati amakwera maboti zachidziwikire nde kuti tikuti ndi nyanja osati mtsinje musiyanitse pakati pa mtsinje ndi nyanja iyi ndi nyanja imayikidwa mu gulu lonena kuti no lake osati osati river yayi koma lake iyi ndi nyanja ndithu ndiye kuti ndiyotani ndiyozama ndithu ngati amira pamenepopo anthu amenewowo kanwise kunena kuti ndi anthu amene amadziwa kusambira nanga ngati alipo anthu odziwa kusambira ndi angati Kodi angathandize kusambira, kusambira ndi anzawo ena akuwathandiza mpaka na kukafika nawo kumtunda? Nanga si tikukambatu zoti pakatikati pa nyanja e, ngati nde muti pamenepa zikuyenda motani pakanali panopa ma detail sanakatoleredwebe koma this is a very sad news tikukamba za anthu 10 amene anali m'bwato limenelo 10 people zachitikatu zimenezo ndithudi. Ah, apapa ti- ti- tizingoyembekezera ma details ena akabwera koma let's pray so hard eh, nthawi zimene timafunika kumapemphera kwambirinso ndi zimenezi tapempherere anzathu amenewa ngati kuli kothekera konena kuti mwina mwake anakali moyo kapena mwina akhoza kutetezedwa mwa njira ina yake atetezedwe pa nyanja pamakhala zinthu zambiri we don't know kuti kumakhala kuli ng'ona ndi zina zoterozo plus kumira kumenekoko ngati samadziwa kusambira you know it's a disaster ndi disaster yaikulu kwambiri kubanika ndi zina zoterozo we pray for the best Ti- tipempherere zabwino ndithu kuchokera mu situation imeneyi kuti mwina mwina tukako zabwino kuti mwina make anthu amene asaluze miyoyo These are guys who sacrifice their life, putting their life on the line to save other people's lives. Anthu awawa ndi anthu onena kuti anatenga moyo wawo nkuwuyikano ndithu pa line apo kuti moyo wathu tiudziwa tikhozomira. Sizoti samadziwa, amadziwa kuti apa pa nyanja something can happen one day. Koma siwa kuno tife tikupita kukagwirabe ntchito fachani tinayitanidwa ngati madotolo anthu azipatala tinayita kusaina ngakhale ifeyo manesi timati ndekuti kuma kumanyamula makandulo kuyatsa makandulo kupanga vow kunena kuti tizaika miyoyo ya anthu patsogolo kuposaso mwinaso miyoyo yathu ndizomwe tikuzikuoneka patino apapa mokathandiza mkatikati mokathandiza anthu ena aja ndimmene akaluza moyo mukuona anthu amenewa ndi amene timayenera tizikhala pasi ndikumawapempherera chifukwa chonena kuti nthawi imene azichita mantha ngati situation imene ilili sizonena kuti no ena kuti adzipitanso kumeneko azichita mantha mwaona anzathu aja anatani zinachitikira izi eh ife tipitekonso eh eh olo olo- ali ali omwewo ngati zingatheke kuti noti mwina akapanga pull out kuti ali bwinobwino nanga sinde kuti pano pako akuyang'anayang'ana sangangokhala ndi kuti awa zachidziwikire atumiza fans yodziwa kusambira ena ndi ena amudzi omwe amene amadziwa kukasakasaka kuti a- kuti apeze nde ngati no zingatheke kunena kuti no fans imeneyi mwina yapezeka nde kuti zachidziwikire kuti idzapitenso kumenekoko eh zizakhala zija zoti akumachita mantha kuti eh apa pang'onong'ono tinaka zinakatiziwa kuti zachitika zina zake tingofuna kunena kuti ogwira ntchito aja azizikuti akumachitanso mantha kuti akafike kuti kumalo ngati kumenekuku awa ndi malo amene sitimakonda kukambako za kumeneko timangokamba za anyamata azikoanje ku Lilongwe ayi mu Limbe Jomo wapanga chonchi eh nde kuti ku Mzuzukonso zili motere koma zoti tingakambepo za Chisi Island Anthu amene amakhala m'mbalim'mbali mwa nyanja tikuti ku nyanja ya Lake Chilwa sitimakamba za amenewawa koma they go through a lot and anthu akufunikira chani mathandizo chifukwa chani kungokhala m'mbalim'mbali mwa nyanja you already know kunena kuti no udzudzu ndekuti umakhalatu paliponsetu kudwala malungo ndekuti no ndi chani ndi kosayamba eh nanga azimayi oyembekezera kuti akachire popeza kumenekoko tizipatala take tikoting'ono kuti akachire alandire mathandizo kuchira amaita ma serious cases amaita kutengedwa ndithu pa boti wautali kumapita nawo ndekuti kuchani kuchipatala cha Zomba ma boti ake omwewo kakatikati pomwe mumotani oti akhoza kuluza ndekuti moyo and mukuziwa matenda aja munthu ikafika nthawi yokachira zimene zijatu sizimanena kuti oditu zimangoti kaya ndi kaya ndi 12 koloko usiku basi zayambika ndiye kuti anthu zima amakhala ali pikitipikiti tipange bwanji titandize awo tithamange nawo ku chipatala zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe ndiye ngati anthu aziwopa kumapita kumenekoko eh madokta amenewa fa akapitako amakhala ngati akuthandiza akafika iyi awansotu akuti khosi lawo lapanga chonchi Tabwerani tathandiziretu amenewa nthawi imene tizabwerenso kuno mwina zititengeranso nthawi. Iye awudzeninsotu kuti sali bwino ali pa mphasa inu takanyamulani amenewo muwabweretse kuno kuti tizabwerenso kuno zipezeka kuti tatenga mwina kanthawi tathandiziretu anthu ndi madokotala ngati amene amakapeza kukathandiza kuti no mwina situation kumeneku izikhala ngati kubolakoni kukathandizirako mm? anthu ngati amenewawa zachidziwikire zonena kuti ngati adziopa kumapita kumeneko ndiye kuti no anthu okhala kumeneku tsopano akhala ali pamavuto. Ali kale pamavu amakhala ali kale ndi chi- pa chinthu chonena kuti mayendedwe ndi zovuta kwambiri koma ndiye kuti zikhala ngati zawonjezekera mwayiona imeneyo so uh, we pray for these people my guys awa at the end of the day ndi aMalawi anzathu so we pray for them we wish them well anthu amene mmakhala ku Lake Chilwa uh, tikufunani zabwino zonse komanso situation yomwe tinayo panopa ndiyonena kuti sitinapange confirm kuti anthuwa atisiya kapena iwowa ali moyo komano ah, sinanga kusakasaka any development ngati zingabwere zina zake obviously tizabwera kuzapereka uthenga kuti akuluakulu nkhani zijatu zayenda motere motere koma what we want to say ife our thoughts and prayers are for those people anthu tena amenewawa kuti mwina make no we want something good out of that situation pasapezeke zonena kuti mwina make ena ake atisiya pamenepo ah, ndeti zidzakhala zinthu zokhumudwitsa kwambiri koma ndikukhulupirira zonena kuti my prayer at least my hope ineyo i send my hope and my prayers to these people eh, ndithu chiyembekezo nchonena kuti no, let them be saved eh? let them be saved komanso nde kuti no achibale ena ndi ena akudziwa ndithu kuti "Ah, akazi anga kaya nda ndi mwana wanga kaya ndi achimwe achemwali anga anakwera nawo bwato limenelo anatitsanzika kuti akhala akakwera bwato kumapita kwakuti kwakuti kukathandiza mwa sing'anga limenelo ngati zili choncho kwa achibale amenewonso we pray for the strength eti kuwapempherera kuti mwina make alandire ndithudi chilimbikitso china chake, mphamvu zina zake, chiyembekezo chonena kuti mwina something good can come out of that situation, otherwise this is so unfortunate. Pamapeto penipeni ndikungofuna kunena chonchi, inu aboma timakamba zonena kuti no inuyo mukutenga misonkho yomakwana 2 biliyoni pa tsiku, kodi simungapite kukamanga kumenekoko chipatala cha chabwino eh? chipatala chonena chachikulu kumenekoko Why can't you do that? Mupange deploy kaya ndi manesi ndi madokotala chipatala chachikulu kumeneko. Akamachira azimayi awa azichirira kumeneko. Osati azinyamulidwa kumapita kuje. Eh? For real? Do, you, do we think of our women? Timaganizira azimayiwo. What are you there for? ndalama zimene zizi inuyo ndawerenga makomentsi anthu ochuluka pano ati akhala kuponderera matumba ndiye sakunama inuyo mukhala mukuponderera matumba inu amene mukugwira ntchito kuboma inu a dpp inu ndalama zimenezo mukhala muziponderera matumba ndikuba ndi ndinu mbava inuyo we know you sizoti situkudziwani ndinu mbava enanu kumenekoko mukhala mukumaba ndalama zimenezo take that money mukamangire chipatala ku Lake Chilwa ko mukamange chipatala chachikulu kumeneko tumizankoni madokotala mukawapatse service yabwino manyumba awo kumeneko zina zilizonse ziziyenda kuti kumeneko osati zipezeka zonena kuti amadokotala akuyenda eh, iyayi wiki ayendenso tiyeni pajeni zimenezo sizikuthandiza ya why can't you do that eh? tengani zimenezozo muthandizire kumeneko mumange chipatala kumeneko awa ndi amalawi ntchito yanu ndi imeneyo kutumikira madera ngati amenewo zinthu zitamayenda zina zitenga muzipeweko ka izizi aa iyayi tapangani zimenezozo zingathandize mwamangire chipatala anthu amene chipatala chachikulu kuti mwina make kumeneko azitha kumapezekako kuti akalandirako mathandizo awo a mankhwala zina zilizonse asamachite kufika pomanyamuka azinyamuka matenda a serious okhaokha akuti